Assalamu alaikum. International kanubagaw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ tunkarankew fo. Tunkaranke cɛman an'a musoman. N bɛ tunkarankew yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ma dɛ. Parce que dɔw bɛ tunga la, tunga bɛ dɔ kɔnɔ. Tunga bɛ ten de. An bolila ka bɔ faso la k'an nana fɛn ɲini de mais mɔgɔ si tɛ ala deli ko fɛn k'i sɔrɔ ni fɛn y'i sɔrɔ a b'i dakan de la pourquoi bi danaya tɛ mɔgɔ si kan afiriki sinon fɔlɔ danaya mɔgɔw bɛ yen mais sisan danaya mɔgɔw dɔgɔyara dɛ danaya mɔgɔw dɔgɔyara denmisɛnnin kunda danaya mɔgɔw dɔgɔyara makɔrɔba kunda danaya mɔgɔw dɔgɔyara an bɛ taa min sisan an bɛ don min ne balimaw kuma ka gɛlɛn fana ni n bilara min gasi la o tigi ka yafa n ma o k'a dɔn denmisɛnninya ye O tigi ka yafa n ma o kan to n ka conseil la vraiment tunkarandenw sɛgɛnnen de don an bɛ don kunko dɔ la an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ tila ka don dɔ kɔnɔ an bɛ bɔ o kɔnɔ wa dingɛ wɛrɛ b'an ɲɛ tuguni c'est-à-dire an t'a dɔn tuguni an kan ka taa côté min fɛ n'aw yɛrɛ y'a jateminɛ sisan an ka neige kuma yɛrɛ to yen an ka neige kuma yɛrɛ to yen nɛnɛ min filɛ ka na sisan nɛnɛ b'a la sisan janvier daminɛna février a nɛnɛ dan de don ka taa bila fo mois de mars tunkarandenw de bɛ wuli quatre heures du matin dɔw yɛrɛ bɛ si baara la parce que baara kɛcogow tɛ kelen dɔw bɛ yen u bɛ si baara la depuis dix-neuf heures n'u bɔra fo sini six heures u bɛ don so kɔnɔ dɔw bɛ yen n'u bɔra so kɔnɔ cinq heures du matin u bɛ don so kɔnɔ fo dix-huit heures dix-neuf heures encore a bɛ ten de wagatiw tɛ kelen ye cogoya min na fana bɛɛ komi baara kɛcogow tɛ kelen ye fana o cogoya la bɛɛ hinɛ bɛ n na i n'a fɔ travaux publics mɔgɔw minnu bɛ baara kɛ kɛnɛma ani minnu bɛ batima baara kɛ kɛnɛmala la wari in bɛ sɔrɔ cogoya min na an bɛɛ b'a dɔn i ni polisiww bɛ ɲɔgɔn na i ni kɔntɔlɛriw bɛ ɲɔgɔn na i n'i ka papiye kungow bɛ ɲɔgɔn na sokɔnɔmɔgɔw fana b'a fɛ c'est-à-dire k'i kɛnɛ dun quoi walayi dɔw bɛ afiriki u tɛ hinɛ walayi n ka la masa la min tɔgɔ ye ala ye dɔw bɛ afiriki n'i hadamaden joli kɛ verre kɔnɔ k'u k'a min u b'a don da la u b'a min tayi tayi n'i biɲɛ bɔ k'a da tasuma kan n'a a kana mɔ yɛrɛ a kɛnɛ dɔw b'a kɛnɛ dun an ka sabali an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne tun y'a fɔ n ka video fɔlɔw kɔnɔ ko an aventuriers an kan ka mɔgɔw dɛmɛ minnu n'an y'a dɔn ko vraiment baara ka di karisa ye a b'a fɛ ka baara kɛ waa fila tɛ se k'o dɛmɛ waa kelen tɛ se k'o dɛmɛ non an k'u bɔ dingɛ kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka wari ci u ma u ka baara kɛ exemple e nana dɔ sɔrɔ a bɛ wotoroboli la san joli joli joli mais a ti ka bɔ nɔgɔ kɔnɔ ou bien i delila ka dɔ ye a ka tabalinin b'a bolo a nana bɔ tabali la fo a nana kɛ kantini ye vraiment i ɲɛ b'a la tagacogo ka ɲi n'i bɛ se k'a dɛmɛ a dɛmɛ waa fila tɛ se ka o dɛmɛ mais bi bi na aventurier de b'a ka wari bɔ ka wari sɔrɔ ni gɛlɛyaba in kɔnɔ ni nɛnɛ in kɔrɔ nɛnɛ tan ni fila a bi yɛrɛyɛrɛ a bɛ na ni kalo sara ale de bɛ o wari ta k'a di e ma ko karisa n mako bɛ nin na taga sa u b'u to telefɔni de la fɛn min kan ka sɔrɔ waa tan u b'a fɔ ko sisan mali gɛlɛyara ou bien afiriki gɛlɛyalen don waa tan ni duuru de don o bɛɛ la e b'a kɛ dubili ye k'a bila ka taga i tɛ n'i ka fɛn sɔrɔ a cogoya la fa bɛ mɔgɔ jumɛn de la sisan k'i bɛ wari ci mɔgɔ ma ko karisa du terrain ɲini n ye ou bien fa bɛ mɔgɔ jumɛn de la sisan ko karisa n bɛna nin wari bila kɛmɛ nin siman hakɛ in san n ye ou bien nin nɛgɛ hakɛ in san n ye bɛɛ sɔmina bɛɛ sɔmina parce que a ma nɔgɔn o de kosɔn ni mɔgɔ min ye ne wele ko wari ci n ma n b'a fɛ ka baara kɛ ne bɛ préférer n yɛrɛ ka moyen kɔnɔ ka waa kɛmɛ ci i ma n'i sera ka na sira ninnu fɛ parce que wa i yɛrɛ ka na i b'a découvrir vraiment a bɛ cogoya min na quoi n'i ye baara sɔrɔ i yɛrɛ b'a fɔ ah ouais ko in bɛ ten de an bɛɛ tun b'a kɔnɔ i n'a fɔ exemple ni i ka grand frère bɛ yan n'a ye waa fila c'i ma dɔrɔn i b'a fɔ ɔ cɛ nin fana faransi ameriki ɲɔgɔn na nin fana fana ye waa fila dɔrɔn de ci ne ma waa tan dɔrɔn de ci ma ou bien waa duuru dɔrɔn de ci ma cɛ a man nɔgɔn a man nɔgɔn dɛ an ka ɲɔgɔn sogodun dabila an ka ɲɔgɔn jolimin dabila anw de kan ka kɛ kelen ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'i ka niveau ma se biro baara ma n'i ko k'i bɛ kɛ biro baarakɛla ye diyagoya n terikɛ i bɛ n'i ka vie détruire e tɛ biro baara la i tɛ commerçant ye i tɛ foyi foyi foyi foyi ye ni wari cira e ma sisan k'i ka min kɛ i tɛna se k'o fana kɛ ni bɛɛ y'i bila e de bɛ taga i sigi gɛrɛnw na ou bien i bɛ t'i sigi so kɔnɔ waaye karisa tɛ wele yɛrɛ sisan karisa ye to yen mais ala de bɛ yen ala de bɛ yen ala tɛ yen e dɔrɔn kama ala bɛ yen an bɛɛ de kama aa ah, sisan an ka vie nin vie nin ka gɛlɛn sisan dɛ ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ sisan an t'a dɔn an b'an ka wariw ci mɔgɔ jumɛn de la mɔgɔ jumɛn de la sisan sisan sisan sisan k'a ka an ka kow kɛ quoi wari b'i bolo wari mugu de don mais i t'a dɔn i kan k'a kɛ min ye alors que an mana to yan yan hali n'i sara de i su i su tɛ to yan u bɛ cotisation kɛ i bɛ taa i su bɛ taa afiriki i tɛ to yan hali n'i tora yan n'u b'i kolow bɔ k'a jeni de a bɛ jeni i kɔni tɛ to yan donc warini minnu bɛ sɔrɔ pour que an ka avenir dilan afiriki hali n'i kɔrɔla n'i sera ka même so den kelennin in kɔnɔ i b'a fɔ a vraiment alhamdulilayi n kɔni tɛ loyer la bi an b'o tagaba tagaba de la ala ye fanga d'i ma wagati min o de y'i ka wagati ye parce que sisan an ni ka kɛnɛ alihamudulilayi ni malobɔrɔ dira i ma i b'a ta sanfɛ sisan mais wagati dɔ bɛna se hali salidaga a falen ji ji la ko i ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ i n'a fɔ i san bi wɔɔrɔ ou bien san bi wolonwula i tɛna se parce que fanga dɔgɔ fanga bɛ ka dɔgɔya quoi i y'a ye donc fanga bɛ ka dɔgɔya est ce que o wagati e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka so jɔ global la wa i tɛna se donc aventurierw ka wari dun n'a bɛ se k'a diminuer quand même ni mɔgɔ min kɛra sérieux ye n'i b'a fɛ ka fɛrɛ aventurier la i b'i kɛ sérieux de ye i bɛ fɛrɛ aventurier na mais n'i ko k'i b'a fɛ k'a kɛ comme ale ɲɔgɔn bâtard tɛ parce que a bɛ baara la a bɛ ka wari ci e ma e de hakili bɛ e de la ka tɛmɛ ale kan n'a sɔmina i bolo hali a ka numéro a b'a changer hali i ka appel a t'a fɛ k'a ye a ka téléphone kɔnɔ i ka kumakan a t'a fɛ k'a mɛn walayi ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ tilennen ye parce que n delila ka a dɔw ye olu hali kamalen dɔ bɛ yen komi a exemple n'a ye hali waa tan de ci a terikɛ ma ko wa n terikɛ ye nin kɛ walayi wari tɔ mana to hali dɔrɔmɛ kɛmɛ de a b'a wele téléphone de la ou bien a b'a biper n'a y'a wele wa n terikɛ n ye afɛri in kɛ de dɔrɔmɛ kɛmɛ de tora ou bien dɔrɔmɛ kɛmɛ fila de tora a ko a cɛ i fana bɛ wele ko dɔrɔmɛ kɛmɛ de tora o y'i ta de ye mɔgɔ min b'i bolo i bɛ wele quoi i y'a mɛn n b'a dilan fɔlɔ taw tun bɛ ten de ko caman bɛ ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ to yen i ta e e e ka afɛriw bɛ régler nin fana bɛ yan vraiment nisɔndiyalen de don tout le temps parce que hakili sigilen don mɔgɔ bɛ n bolo mali la ou bien mɔgɔ bɛ n bolo afiriki vraiment ni n ye ni n ye wari bila a la cogo o cogo a bɛ n ka afɛri ɲɛnabɔ ni wari tɔ tora vraiment a b'a ɲɛfɔ n ɲɛna fana janko kow nɔgɔyara sisan whatsapp bɛ yen i bɛ taa crédit i bɛ taa unité dɔ ta dɔrɔn i bɛ vocal bila a ma wayi wari min bilara wari sɔrɔla n taara nin kɛ n taara nin kɛ vraiment wari tɔ filɛ quoi a bɛ ko jira ɲɔgɔn na mais sisan non u b'a fɔ a cɛ i ko min ka san cɛ a ma sɔrɔ dɛ parce que nin de bila aw hakili la ko mun kɛra de nka an bɛɛ bɔra mali de la minɛn bɛ sɔrɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo u tɛna se k'a kɛ kɛ komi san o san kɛmɛ duuru bɛ monter minɛnw sanfɛ san o san kɛmɛ duuru bɛ monter minɛnw sanfɛ o tɛ yen quand même n'i y'a jateminɛ ni pasiporo ko in na walahi bilahi wari min tunna wali wari min tunna mali la c'est à dire quoi i b'a fɔ kabako de don o mɔgɔ kelenw de bɛ tila tuguni ka taa misiri kɔnɔ ko ya ala o mɔgɔ kelenw de bɛ tila san yɛlɛma olu de bɛ tila ka duwawu kɛ c'est à dire ni n y'a ye quoi yɛlɛ ko dan de don yɛlɛ ko dan de don an bɛ se ka avancer cogo di a dɔw yɛrɛ de b'u da ka nkalon tigɛ ko muso kɔnɔma de don denkuli bɛna kɛ k'a sɔrɔ u ka muso kɔnɔ tɛ dɛ a t'a dɔn kɔnɔ bɛ yɔrɔ min yɛrɛ an bɔr'o balaw kɔnɔ o ma mɛn yɛrɛ ka mɔgɔw wele ko muso kɔnɔma i teriw wele ni wari t'i bolo i k'a ɲɛf'u ɲɛna u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa parce que ala ma bɛɛ kɛ aventurier ye i y'a ye a kana nkalon fɔ an ka tilen ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi c'est très important a dɔgɔninw n'a kɔrɔw bɛ yan nɔ u dɔw bɛ wuli itali u bɛ taa espagne ko baara tɛ itali dɔw bɛ bɔ espagne u bɛ na faransi ko wayi ko baara tɛ espagne dɔw bɛ bɔ faransi yan nɔ ko vraiment n ka kow gɛlɛyara yan nɔ n b'a fɛ ka taga suisse O frontière ninnu ɲɔgɔn cɛ min b'a la e b'a dɔn ne b'a dɔn minani min b'a la e b'a dɔn ani tɔɔrɔ min b'a la ni waribɔ min b'a la c'est pas petit i tɛ hôtel dɔn i tɛ yɔrɔ dɔn i t'a dɔn i bɛ taa jigin yɔrɔ min na yɛrɛ i bɛ na jamana kɔnɔ ala bɛ baara ko nɔgɔya i ye wari dɔɔni min bɛ sɔrɔ fana bamaw b'a fɛ k'o fana kunu u b'a kunu hali u t'u ɲɛ jɔ a la u bɛ tila ka yɛlɛ ko wa ko a dalen bɛ Faransi yan non a dalen tɛ yan dɛ n terikɛ a dalen tɛ yan dɛ su ni tile a b'a sen kun de kan hali n'a dara ka sunɔgɔ a b'a sen kan paseke n'i bi n'i bɛ n'i da i b'i ka miiri de e cɛ n bɛ sini ta kɛ cogo di n bɛna sini ta kɛ cogo di kalo bi sa so bi sara ticket bɛ ta kuran bɛ sara san mana yɛlɛma lɛnpo bɛ sara han i yɛrɛ ka dumuni sɔngɔ i bɛ i bɛ mun dun n'i ye olu bɛɛ kalkile ka bɔ a la fitinin min bɛ to i bɛ ekonomi dɔ kɛ donc min bɛ to ekonomi nin fana kɔfɛ i b'o ta k'a fɔ k'i b'a fɛ ka avenir dɔ dilan wa mais e de ni ala ye papiye ko nɔgɔya n'i bɔra e de tɛna o avenir sɔrɔ yen wa voilà le problème an mako salen don bi dɛ ne bɛ misansi min fɔ minnu bɛ afiriki vraiment n'a b'a fɛ ani aventuriers ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a b'a fɛ aw bolo ka to ɲɔgɔn bolo aventurier ka dɔrɔmɛ hali n'a donna mɛnɛmɛnɛ wo de kɔnɔ ni WhatsApp tile in na i b'a wele i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna mɔgɔ hakilimaw bɛ yen u b'a fɔ wa n terikɛ a dan de don a kɛ tan big up n terikɛ n teri ɲɛnama minnu bɛ Mali la n'u ni international Soninkɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment n b'aw fo quoi parce que n ko danaya mɔgɔ man ca dɔrɔmɛ kɛmɛ mana to n ka wari kɔfɛ alhamdulilayi u bɛ international wele ko wayi wari tora nin de yɛrɛ walayi c'est-à-dire tellement n bɛ yɛlɛ u la kuwa n bɛ tila k'u neni kuwa n ko u ye batara mɔgɔ ye dɔrɔmɛ kɛmɛ dɔrɔn i bɛ wele yan wa a tɛ komi a man di n ye a ka a diyara n ye de fo ka dama tɛmɛ n t'a dɔn n b'u remercier cogoya min na kuwa o de ye teriya ye ni kunko fana ser'i ma i bɛ n wele paseke i bɛ ka n ka mako de dilan afiriki i bɛ n wele n se ye min ye n b'a k'i ye walayi n se ye min ye n b'a k'i ye danaya min kosɔn n ko n'i y'a mɛn k'u bɛ u bɛ ka u bɛ sira karisa ɲɛ u bɛ sira karisa an bɛ tile min na bi an tɛ sira mori ye an tɛ sira soma ye an tɛ sira doma ye ala dɔrɔn an'an bangebagaw an bɛ sira o dɔrɔn de ye donc n'i y'a ye mɔgɔw fana y'i bonya c'est à dire i kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ tilennen ye mɔgɔ danaya mɔgɔ u b'a fɔ a vraiment karisa tɛ mɔgɔ ta dun dɛ karisa tɛ se mɔgɔ ta ma non karisa mako tɛ mɔgɔ ta la mais anw bɛ tile min na ko bi bi a tiɲɛna de a bɛ ka tiɲɛ ka taga fɛ de tuguni quoi a bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ de la wa n'an wulila fana an bɛ nkalon c'est à dire nkalon yɛrɛ yɛrɛ ka modifier yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ non a to maliyɛn bolo wala kunun n taara yen ma da yɛlɛ dɛ n nana bɔ wala vraiment n sɛgɛnnen de don ee wala tile ti fariyara de accident dɔ de kɛra sira la de fɛn o balaw de bi ka bin an yɛrɛ kan tuguni parce que n'i mɛnna nkalon na a mana hali san kɛmɛ de bɔ don dɔ la a bɛ découvrir quoi Parce que i t'a dɔn ko min fana bɛ yan nɔ vraiment a bɛ ka wari in tigɛ a yɛrɛ da la de k'a ci ka taga pour que aw bɛɛ ka kɛ fɛn ye quoi parce que don dɔ la mago dɔ bɛna se e ma ni e y'a wele a b'i mako ɲa donc i fana k'i jija a bɛ ka jitoni minnu bila ka taga i k'a ka i k'a ka ko arranger quoi c'est très important aw fila bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo retraite ko bɛɛ bɛ nɔgɔya ne y'a ye dɔw dalen bɛ ɲɔgɔn na jamana nin kɔnɔ ani afiriki tellement u dalen bɛ ɲɔgɔn na kamalen nin mago sera aventure de la sisan vraiment a ye cɛ nin wele walayi cɛ in kasira de cɛ in ko n terikɛ ni e bɔra afiriki ne b'a kɛ cogo di a ko n terikɛ ni n ma taa fana c'est pas bon parce que du kɔnɔ ni ne ma taga ça va pas du tout a y'a seko bɛɛ kɛ ka kamalen dɛmɛ fo ka na jamana nin kɔnɔ Danaya de don ni danaya tun tɛ n'a tun b'a k'a ka wari don est ce que a b'o sɔrɔ a bolo kamalen selen min a ye baara kɛ de k'a bɛna cɛ ka wari segin a ma cɛ ko jamais e ye min kɛ ne ye e t'a dɔn k'a diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ n terikɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo wa i da kan'a fɔ mɔgɔ ye international da y'a fɔ mais u tigiw ɲɛ bɛ video in na mais n da tɛna maga u tɔgɔ la an b'a tigi de fo k'a waleɲuman dɔn min y'a nati o tɛ dɛ min nana an b'o de fo k'o waleɲuman dɔn parce que a mako t'a ka dɔrɔmɛ la a b'a ka wariw kalifa la n'a ko taga min kɛ taga nin di nin ma taga nin di nin ma a b'a bɛɛ don a don yɔrɔ la o de ka di aventurier ye quoi n'i y'aventurier ka wari dun n'a nana n'a a ye fiɲɛ fili ka a bolo da kunkolo la ka talifɔni fili ka taga c'est que a t'a dɔn a b'i danga cogoya min na quoi afirikɛnw bolo wa ko ne nin warinin dun dɔrɔn a fana dimina fa i yɛrɛ ka warinin ɲini kɛ ya donc ne bɛ min fɔ aw ɲɛna message in bɛ africain minnu bɛ afrique ala ma minnu garijɛgɛ don eh, tagali la n bɛ aw de ma Vraiment n'aw kɛra sérieux ye aw ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi bi in na ko bɛɛ tiɲɛna mɔgɔ t'a fɛ tuguni ka wari ci mɔgɔ la ko du terrain san ye mɔgɔ t'a fɛ tuguni ka wari ci mɔgɔ la ko vraiment taga nin di karisa ma ou bien taga nin don moto la i k'a bila ka taga bled la ou bien taga nin kɛ taga nin don ɲɔ la i k'a bila ka taa village la mɔgɔ si tɛ da mɔgɔ la tuguni danaya bɛ ka taga k'an to an sigilen an ye da fila wagalen Danaya bɛ ka taa k'an to nin message in de bɛ n bolo k'a lase minnu bɛ afrique n'a ye min fana tɔɔrɔ i bɛ yafa n ma i kɔni b'a dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n t'a fɛ ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na mais quand même n'i kɛra sérieux ye ni dɔ ma da i la dɔ bɛna da i la quoi mais ni mɔgɔw y'i tɔgɔ di ɲɔgɔn ma ko wayi karisa to yen dɛ karisa n'i ka wari bila ka taa ko caman de kɛra n na u b'an ka wariw dumu cogo min u b'a dumu ten u bɛ nkalon fɔ cogo min u b'a fɔ ten o bɛɛ la barika bɛ an na alihamudulilayi an bɛ tila i ye min dun an bɛ tila k'o gɛn k'o minɛ semaine kelen kɔnɔ quoi ala ni ce walayi a tɛ aw la o a bɛ anw de la parce que anw de b'an ka créditw ta k'an ka temps perdre k'aw wele ko wayi karisa taga wari ta yan fɛ taga don nin na taga don nin na quoi a bɛ tila ka taa sigi gɛrɛnw na te kuntan ninnu kunna k'an nɛni quoi a ye message enregistré an kunna voilà o da ka di aw ni aw bɛɛ la ala k'an dɛmɛ